daga jumɛn de bɛ yen k'a bɛ se ka jinɛ jugu faga ka bɔ adamaden kɔ daga jumɛn de bɛ yen k'a bɛ se ka kunnafɛn jugu faga ka bɔ adamaden kɔ daga jumɛn de bɛ yen k'a bɛ se ka dabali jugu faga ka bɔ adamaden kɔ daga jumɛn de bɛ yen k'a bɛ se ka bana sidɔnbali bana sidɔnbali bana min k'a ma sidɔn n kan tɛ ni bana min sidɔnna dɛ bana min n'a ma sidɔn k'o bana jugu faga ka bɔ adamaden kɔ maa min taara i dabali i ma dabali min bɔyɔrɔ dɔn k'o dabali jugu k'a segi a tigi yɛrɛ ma k'a tigi faga ka d'a kan maa o maa bɛ t'i dabali a dɛsɛrila de o de kama a bɛ t'i dabali k'a ka dabali lasegin a yɛrɛ ma k'a ka dabali kɛ a yɛrɛ sata ye maa min y'i to i ka hɛrɛ kɔnɔ ka taa baara jugu kɛ k'i ka baara tiɲɛ k'i ka tɔgɔtigiya kɔnɔ ka taa baara jugu k'i kama ka dabali jugu k'i kama k'i mago sa ŋana i bɛ n namɛn nin ye bamanana dɔnnifin kuma de ye n bɛna min fɔ aw ɲɛna a tɛ yɛlɛma yɛlɛmacogo t'a la an ye fakɔlisiw de ye an ye fakɔlisiw de ye ŋana maa min ko k'i ka su tɛ ko a ka dugu kana jɛ suya bana gɛlɛn min b'i kɔ suya bana gɛlɛn min b'i kɔ k'a faga ka bɔ i kɔ kunnafɛn jugu min b'i kɔ k'a faga ka bɔ i kɔ jinɛ jugu minnu b'i kɔ k'u faga ka bɔ i kɔ n bɛna nin de fɔ nin de ye mɔgɔ faga daga ye mɔgɔ jugu faga daga fɛn jugu faga daga ka bɔ adamaden kɔ daga tɛ daga min ɲɛ o de ye nin ye nin daga in n'a donna ka sigi du o du kɔnɔ ni maa jugu donna o du kɔnɔ a ni kule bɛ bɔ suyalamɔgɔ tɛ se ka don o du kɔnɔ ka nin daga in to yen mɔgɔ jugu ka dabali tɛ se ka se e la kuma tɛ i denw ma ka nin daga in to i ka du kɔnɔ nin de ye daga jugu ye daga jugu min n'a bɛ mɔgɔ jugu faga mɔgɔ min ko k'a tɛ fɛ k'i ye mɔgɔ min y'i dabali mɔgɔ min bɛ fɛ k'i lanɔgɔ k'a tigi yɛrɛ faga kunnafɛn jugu k'a faga ka bɔ i kɔ ka bɔ i fɛ mɔgɔw kɔ n bɛna nin fɔ ŋana i bɛ n namɛn bamanana dɔnni kuma don dɔnnifin kuma don bamanana kɔnɔ a tɛ yɛlɛma yɛlɛmacogo t'a la ŋana nin baara in bɛ kɛ ni jalasun kɔnɔntɔn de ye kɛdon de b'a la kɛwagati de b'a la dɔnni ye gindo ye ani miseli kɔnɔntɔn jalasun kɔnɔntɔn miseli kɔnɔntɔn mɛ ni anw bɛ taa nin kɛ an bɛ taa ni miseli pake de ye an bolo kɔrɔ de bɛ ale la n'i taara kungo kɔnɔ jalasun ka ca yɔrɔ min na an bɛ taa o yɔrɔ de la jala kote min ɲɛsinnen don tilebin ma tilebin ma an bɛ miseli de kilisi bamanan kilisi la k'a turu jala la o y'a sɔrɔ i bɛ taa ni bese de ye bese min n'a ma deli ka fɛn tigɛ bese kura i b'o de dabɔ bese in de bɛ kilisi ka jalasun namunumunu bamanan dɔnni kuma don ka jala miseli y'a turu yɔrɔ min na i b'a tigɛ siɲɛ kelen tigɛko kelen n'a ma se k'o tigɛ i b'o to yen i bɛ taa jalasun wɛrɛ la jala kote min ɲɛsinnen don tilebin ma bamanan dɔnni kuma don miseli de bɛ kilisi k'a turu o yɔrɔ la ka jala jala kilisi k'a lamunumunu k'a tigɛ da ɲɛ kelen fo ka se fo jalasun kɔnɔntɔn ma ŋana bilahi ka i jugu faga maa min ko k'a b'i lanɔgɔ maa min ye dabali jugu k'i kama maa min y'i to i ka hɛrɛ kɔnɔ ka dabali jugu k'i kama kunnafɛn jugu de donna e n'i ka hɛrɛ cɛ bana sidɔnbali de cunna e kan bana min ma sidɔn n bɛ segin a kan bana min ma sidɔn analyse kɛra bana min na n'a ma sidɔn plupart o ye suyala banaw de ye kunnafɛn jugu jinɛ jugu fadenw ka dabali jugu badenw ka dabali jugu k'a faga ka bɔ adamaden kɔ daga tɛ daga min ɲɛ o de kuma fɔtɔ filɛ nin ye n'i ye o tigɛ i bɛ na so daga in bɛ don tan de bɔgɔdaga kurakura ka tasa ɲini ka bɔgɔ k'a kɔnɔ bɔgɔdaga in de bɛ sigi jalasun kɔnɔntɔn in ni miseli b'a la o de bɛ bila daga in kɔnɔ ni maaw taara kaburu don na ka taa kaburu sen i b'a dɔn yanni u ka na ji de bɛ sigi ni kaburu sennaw bɔra kaburu don na u bɛna u sen ko ji min na daga in bɛ don ni o ji de ye daga in bɛ don ni o ji tɔ de ni kaburu sennaw bɔra kaburu don na ka na u sen ko ji min na daga in bɛ daga in ji bɛ don ni o ji de o ji tɔ de ŋana daga in bɛ don ni mun ye a bɛ don ni sɛ danga de sɛfin danga n'a kɛra sɛmuso ye min ma deli ka fan kɛ o de bɛ ta ka daga in sɔn ka sɛ in faga k'a bila daga in kɔnɔ ni dununkɔrɔ don min ma kasi fɔlɔ dununkɔrɔfin daga in bɛ don ni o de ye suyala kari daga tɛ tɛmɛ nin kan mɔgɔ jugu faga daga tɛ tɛmɛ nin de kan donc i bɛ sɔrɔ ka sɛ in bila daga kɔnɔ k'a datugu ni mɔgɔ min ye dabali jugu k'i kama ni mɔgɔ si ma don yanni ka daga in dayɛlɛ daga in bɛ datugu tile kɔnɔntɔn de ni mɔgɔ si ma don yanni ka daga in dayɛlɛ a bɛ taama ka na yafa deli i fɛ ni suyala mɔgɔw don u bɛ taama ka na yafa deli i fɛ ni kunnafɛn jugu don i bɛna sigo a la k'a ye a bɛna a kɔ don i ma ni jinɛ juguw ka bana jugu don u bɛna sigo da i la ka daga in sigilen to yann'a ka dayɛlɛ i yɛrɛ bɛn'a dɔn k'a fɔ daga jugu o de sigira i tɔgɔ la n'a tigi min y'a k'i kama n'a bɛ jamana jan de kan a b'i wele paseke sigo bɛ da a yɛrɛ la a b'i wele ka yafa deli i fɛ n'i yafara daga in bɛ dayɛlɛ don min na i b'a ji dɔ kɛ bidɔn kɔnɔ k'a ci a ma sinɔn hali n'e ko k'i yafar'a ma n'i ma daga in ji dɔ ci a ma a bil'i kun na k'a fɔ daga in dayɛlɛlen kɔfɛ tant que e bɛ ka daga in ji ko a tigi a tigi si bɛ tigɛ a bɛ sa kaburu sennaw taara kaburu min sen ka na u sen ko ji min na o ji tɔ min kɛra daga kɔnɔ dɛ a fɛnɛ kaburu bɛ sen ten de ni subaga jugu don a kaburu bɛ sen ni mɔgɔ jugu dɔ de y'a k'i la faden jugu baden jugu dɔ de y'i to i ka hɛrɛ kɔnɔ k'i dabali k'i ka baara tiɲɛ a fɛnɛ kaburu bɛ sen ni kunnafɛn jugu don n'a ma bɔ i kɔ a bɛ sa ni jinɛ jugu don daga in b'a faga nin de ye mɔgɔ jugu faga daga ye daga min ka farin ka tɛmɛ daga bɛɛ kan bamanana gindo kɔnɔ ŋana o de fɔlen filɛ i ɲɛna tan an ye fakoli siw de ye ŋana bi ma an bila nin ko in kɔnɔ dɛ ŋana bi ma an bila nin ko in kɔnɔ ka d'a kan maa o maa b'i ka hɛrɛ kɔnɔ k'i dabali ŋana a dɛsɛr'i la de sinɔn n'a kun y'i sɔrɔ a kun b'i faga vis a vis donc nin de ye mɔgɔ jugu daga ye nin de ye mɔgɔ jugu faga daga ye aw folen don